ihe a na-akpọ poteto n'asụsụ Igbo eh, poteto nri ndị ọcha bịa tụgharịa n'asụsụ Igbo
shuga ken bụ eh, achara na-atọ ụtọ ekwensu romance ya mami wọta asụsụ n'igbo asụ igbo ezuru n'ezu okay asụsụ igbo ezuru ezu eh, eh. igbo bụ igbo igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwe m unu wee na-asị nke onye chiri nya zelu afa m bụ Nnaemeka ilenu na chi mana ife e ji wee mara m bụ riwe akụ o nwere ife anyị ji wee bịa tata oge ụfọdụ ụfọdụ ndị na-asị na asụsụ igbo ezughị ezu na asụsụ igbo ezughị ezu mana achọrọ m ka unu mata na asụsụ igbo zuru ezu zufuo oke ee eh? anyị chọrọ ka anyị baa n'ogbe ka anyị jụta mmadụ one na one ife ndị Igbo na-akpọ poteto tomato na shugaken ife ndị a gasị nwere ife a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo ekenekwa m unu mana tupu anyị na-aga n'iru biko ka baru ka ị na-esonye anyị ije na YouTube ị ga-afụ ebe e dere subscribe ị binye aka ị binyekwa aka ebe e sere ihe dị ka mgbịrịmgba ka i wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinye ihe onyonyo nke ọfụ anyị nọkwa na Facebook nọkwa na Instagram ka baru ka ị na-esonye anyị maka ife ọbụla gbasara omenala Igbo na nkụzi dị iche iche ihe ọbụla gbasara Igbo bụ na Ikoro TV netwọk ka ọ na-akpọtụ ekene m unu ngwa ka anyị baa n'ime ogbe
Ikoro TV Network.
nna anyị biko gwa anyị afa gị afa m bụ Emeka Madike
okay o nwere ihe anyị chọrọ ịjụ what kedu ihe ndị igbo na-akpọ poteto ji nnu
ji nnu mụwa bụ onye igbo amarọkwa m ihe a na-akpọ poteto n'igbo will you say i did not teach you all these things eh?
ndị imo steeti na-akpọ ya ogo nne gwuru nwa ya amarọ m ihe ndị ọzọ na-akpọ ya ebe a amakwa m ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo mana ihe um, nne nne m ihe grandma na-akpọ ya bụ potento ya ka m nụlụ ọ na-akpọ ya mụnwa welụlụ ya na ọ ihe ọ bụ so potento ka m ji wee mara ya mgbe m na-eto mana poteto ọ bụghị n'asụsụ Igbo ọ bụrọ n'asụsụ Igbo no ọ dị m ka nke Portuguese ka gịnị ama m ndị kọlị ya wee bunye anyị anyị wee kọwazie ya
eji eri eji eri ji emechaa ya ọfụma eji e, e, e eshikwa everything nwere ike jikwa esi ofe nke nke nke ị ma na nke anyị na-afụ ebe a abụrọ ụdị nke dịbu bifọ ee so i ji nke ahụ prepacha ihe eji eri ji ọ na-atọ ezigbo ụtọ okay poteto bụ ji na-atọ ụtọ ji na-atọ ka shuga okay ji na-atọ ka shuga mhm. poteto nri ndị ọcha bịa tụgharịa n'asụsụ Igbo ọ bụ nri ka m ga-esi were kọwata ya na were mata ya poteto ahụ a na-ekwu ọ wụ nri ndị ọcha mana anyị nwere onwe na-erikwa ya kedu ihe ndị Igbo na-akpọ ya ndị Igbo enweghị aha a na-akpọ ya ndị Igbo enwerọ aha a na-akpọ ya chacha onye sị ndị Igbo nwere aha a na-akpọ ya so na onye nwe onye okwu asị ihe a na-akpọ ya ji mara ya poteto o nweghị akpọ ya n'Igbo chacha one brain no dey in head. kekwa maka eh, tomato tomato amarakwu m na this one dey say e no gree go school. Mm. yes of course.
tomato ọkwa tomato igoro ihe ahụ ofe ihe ahụ tomato ahụ Ya, o nwere o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ tomato o nwere
nsogbu adịrọ ma okwu ahụ na poteto

kedu ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo ị makwa na nke ahụ abụghịkwa ọ bụghịkwa nri ndị be anyị so a na-akpọkwa ya osisi ọtọ bịrịbịrị ee ihe ọbụla bụ shuga bụ na ọtọ bịrịbịrị ee so osisi a bụkwa na osisi ọtọ bịrịbịrị azatakwa m ya nsogbu adịrọ daalụ ma God have mercy upon us.

ndị ugwu na-emebu tomato before so ihe anyị jiri mara ya bụ tomato because anyị nwere ihe e, anyị adịrọ emebu ọghọ ọfụrụ ka anyị bidoro kọwa tomato okay nya o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ tomato nwere ihe anyị na-akpọ ya misguided elements sentimental knives cryptic innuendos gaken

ee continue mkpụrụ osisi ka ọ wụ kee ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo anyị enwere ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo put this man in the cell I want him to remain there permanently ihe a na-akpọ ya n'Igbo bụ okpete okpete hmm. okpete ka ndị Igbo na-akpọ sugarcane
okay daalụ sir
sugarcane ahụ ọ bụ na enwere ihe ndị Igbo kpọrọ ya for now

Ikoro TV Network.